Ní raibh ach dhá chúilín idir Chiarraí agus Doire i gcluiche leathcheannais na hÉireann na bliana seo caite nuair a tháinig deireadh le brionglóidí Dhoire a gcéad chluiche ceannais ó 1993 a shroisint. An éireodh leo dul céim níos faide i mbliana, nó tar éis dóibh cluiche ceannais na hÉireann a chailliúint, an mbeadh Ciarraí díongbháilte ar dhíoltas i 2024? Bhí Micheál Ó Drisleáin i mbun tráchtaireachta. Tá slua mór bailithe isteach i dTrá Lí anseo tráthnóna, an chéad bhabhta den tsraith agus athruithe go leor déanta ar fhoireann Dhoire agus imreoirí an Ghleanna ar fáil anseo tráthnóna dóibh. Deis acu tús a chur leis an scóráil, duine acu siúd, Conor Glass, a bhuaigh Craobh na hÉireann an tseachtain seo caite agus an chéad chúilín aige do Dhoire anseo tráthnóna. Is Ciarraí ag teacht agus deis ag roinnt imreoirí nua, dar ndóigh, anseo tráthnóna, níl Paudie nó David Clifford ar fáil. Duine atá ann, Seánie O'Shea, an ceann seo ag an lán tosaigh agus táimid cothrom. Is Doire sásta bheith foighneach chun bearna éigint a dh'oscailt ag teacht isteach ansan, Conor Doherty. Lámh in airde ag an réiteoir agus an buntáiste tugtha ag McQuillan. Ag an deireadh, tagann sé ar ais go dtí Doherty. Seans ar chúilín agus sin scór den chéad scoth aige. Ana-iarracht ansan, dúbailt scóranna. Réiteoir ag scaoileadh leis. An bhearna sínte amach go dtí ceithre chúilín anois agus Ciarraí ag lorg scór, dar ndóigh. Jack O'Connor thar n-ais ag iarraidh dul chun cinn a dhéanamh arís i mbliana tar éis craobh na bliana seo caite a chailliúint. Anois Ciarraí, tá spás éigin istigh ansan. Deis ag Dara Moynihan ag an deireadh. Sin níos fearr, gluaiseacht ana-mhaith curtha le chéile ansan. Agus ag an deireadh, Moynihan insan áit cheart chun é a chríochnú. Címid arís na cosantóirí ag titim siar. Cúpla orlach aige agus an scór tógtha. Anois Ciarraí ag teacht agus cúpla scór ag teastáil i. dtús an dara leath chun iad a tharraingt thar n-ais isteach sa chluiche seo. Ana-ghluaiseacht ansan agus tá deis ag Dylan Geaney agus tá an ceann san thar an trasnán aige seo níos fearr. Tuilleadh scóranna mar sin ag teastáil ón lucht leanta áitiúil. Anois Diarmuid Baker, den lánchúlaí, agus thar n-ais anois go dtí Odhrán Lynch, an cúl báire, ag teacht amach do Dhoire. Buntáiste fós acu anseo i bPáirc Aibhistín de Staic ach tá seilbh tugtha uathu ansan agus oscailtí. Seans anseo ag Ciarraí an ceann san imithe isteach sa líontán agus cúl ag Conor Geaney. Tháinig sé sin i ndáiríre ó bhotún. Bhí deis ag Doire é sin a ghlanadh. Níor éirigh leo agus ag an deireadh imreoirí as riocht agus as na háiteacha gur cheart dóibh a bheith gan aon chúl báire istigh ann agus deis ag Geaney cúl a bhaint amach do Chiarraí. An bhearna níos lú idir na foirne, címid arís ansan, bhí obair le déanamh aige agus críoch den scoth. Pádraig McGrogan scór ag teastáil ó Dhoire tar éis an cúil sin a ghéilleadh. Mickey Harte ag faire, dar ndóigh. Chéad bhliain i gceannas ar Dhoire. Agus tá scór ansan ag Niall Toner. Socróidh sé sin iad. Tá báil le caitheamh isteach ná é ag Ciarraí fós ag lorg scóranna anseo ag deireadh na himeartha. Smacht go hálainn istigh ansan ag Graham O'Sullivan. An pas isteach ansan agus an tarna cúl ag Ciarraí. Dylan Casey ag críochnú. Ana ghluaiseacht ar fad. An dá chúl luachmhar sa tarna leath acu, an chéad cheann ag Conor Geaney, an ceann seo ag Dylan Casey. Címid arís. Peil ag tuirlingt isteach ag Graham O'Sullivan. Chonaic sé go raibh Casey lasmuigh agus na cosantóirí ag oibriú le chéile chun an cúl a dh'aimsiú do Chiarraí. Is an cúl báire tagtha go mór chun tosaigh arís, sin é Odhrán Lynch. Lámh in airde ansan, scaoileann an réiteoir leis. Leis a théann sé go deireadh, go dtí Pádraig McGrogan. Pas cliste isteach ansan agus tá deis ag Ciarán McFaul. McFaul ag aimsiú an scór agus gach ceann cinniúnach ag an staid seo den chluiche. Anois, Doire ag lorg scór cinniúnach ansan, réiteoir á rá go raibh calaois ansan agus, Deis mhaith is ea ag deireadh na himeartha ag Doire dul chun tosaigh. Címid arís ansan an chalaois, ansan lámh nó cos curtha isteach ag Dylan Casey. Agus seans maith is ea ag Shane McGuigan an ceann seo leis an gciotóg thar an trasnán agus sin scór cinniúnach aige. Doire gafa cúilín chun tosaigh arís. Tá an geall leis caite. Seans amháin déanach deireanach ag Ciarraí an ceann san ach ag dul ar thaobh na láimhe deise. agus ar fóraoil agus iarracht Chiarraí ansan ar strae an fheadóg dheiridh séidte anseo, bua d'aon chúilín amháin ag Doire anseo i dTrá Lí.